ekele m unu igbo ndị ọma nne eji eme ọnụ nke onye chiri ya zere afa m bụ maazị obi nwoye onye odee abụ onye jikwazi asụsụ igbo akpalite mmụọ ndị mmadụ ezisakwa ozi ọma eji m onwe m agba nnukwu akaebe n'ihe gbasatara ọnatarachi maka na ihe niile ndị a m gwara unu kịta na mbụ ha ncha si na ọnatarachi m wee chawapụta dịka m gbachara mbọ ịba mahadum gaa gụọ akwụkwọ ịbụ dibịa oyibo mana o nweghị isi emechara m baa mahadum gaa gụọ biological sciences agụchara m pụta nweta ọrụ na NGO nke ndị oyibo kpọrọ non-governmental organization n'ezie n'ezie ọrụ ahụ nyekwara m ọzụzụ na mmụta gbara mkpọrọgwụ dị egwu mana otu ihe na-atọ m ụtọ n'ime ana ana obi m mbọchị ụtụtụ ya bụ ihe bụ ilu Igbo ekene dịkwara odogwu nwoke bụ Walter Enuora nke ABS Anambra Broadcasting Service Television na ejije ya nke a kpọrọ o ruo n'omume onye agbana ọsọ esi m na nwata m ụbọchị ụtụtụ wee na-enene o ruo n'omume onye agbana ọsọ ebe aha ka m si wee bute nkata kwuru nkata inu igbo oge ụka katọlik nke diocese Enugwu mere emume otu narị afọ ha gbara agara m nọchite anya parish m n'Enugwu na asọmpi eji merube mmemme ahụ bụ ịtụ ilu eburukwa m iko ọlaedo na ya bụ asọmpi wee nata na parish m ndị mmadụ wee na-ajụ m sị keduzi ka m si tụgbusie ndị okenye niile bịara asọmpi ahụ n'ilu a gwara ha sị na onye njenje na ọ na-aka onye isi awọ gwara akọ ihe ọzọkwa na-atọ m ụtọ n'ime ana ana obi m bụ abụ nke a kpọrọ poetry n'oyibo ana m agụ abụ a n'oyibo na-edekwa ndị m na-ede n'oyibo m nọkatazi ofu mbọsị agụụ ịchọpụta ọnatarachi m zoro ezo wee bido gụba m gụba m gụsibe m ike mmụọ wee bịa bunye m uche idezi abụ niile m na-ede n'igbo tinyere iji okwu igbo na-enye mkpalite mmụọ na-ezisakwa ozi ehi mgbe ahụ wee kparazie ike n'ihe igbo tata abụ m ngedegwu n'ilu igbo ngedegwu n'abụ ngedegwu n'iji okwu igbo nye mkpalite mmụọ ha ncha n'igbo i were ntị nụrụba okwu ukwu nke kpanakwukwu na-ekwurikwu ukwu osisi maka na mụ bụ agụ ihe m ji eme ile dị m na mbọ afụ na ọdụm afụ ihe ọdụdụ dịkpata akị afụ ichere ya o nwere abụ m dekwara aga m atụrụ gị ya ugbu a ka ị ghọrọ taa ma fụtakwa etu o si metụta okwu m kpụ n'ọnụ isiokwu ya bụ mmechakọ mmechakọ onye akpụkpọ ụkwụ bara yiri onye okpu dị mma n'isi kpuru abada dị gị mma n'ukwu mara ihe dị gị ụtọ oriri ribe akpịrị kpọba gị nkụ ṅụba i nwee ụbụrụ akwụkwọ gụba ị hụ ọnatarachi gị sodo onye ihe ya na-amasị gị chọba ị hụ ya na onye abụọ nụba ọnwa nakọta tụọra gị guzo tachie obi nụsie ike merie ihe ọma mere ibe gị ṅụrịa ị yọọ chi mkpa n'ekpere chere n'oge ya o nye gị ụsa were ọ gwụ gị bụ nwa afọ igbo na-ege m ntị agụụ ịchọpụta ọnatarachi gị gụba gị gụsibe gị ike yọba eze chukwu oke abịama ka o nyere gị aka ị ga-ahụrịrịrị ya ma si na ya chawapụta ọhaneze na-ege ntị kpọtụrụnụ m ka m nyebe unu nkụzi gbara ọkpụrụkpụ gbasatara ọnatarachi i lee anya na onyonyo gị ugbu a ị ga-ahụ akara ekwentị m tinyere email WhatsApp YouTube na Facebook igbo bụ igbo ka anyị were n'ehihie chụba ewu ojii